igbo bụ igbo anyị abịakwa ọzọ ọkwa n'ihe onyonyo m mere mgbe gara aga ka m na-adụ ndị nne ka ha na-akpọdebe ụmụ ha ndị nwoke nso n'usekwu ha ka ndị nwoke ndị nwaanyị ụmụ ha ndị nwaanyị na-amụta ka esi esi nri ụmụ nwoke na-amụtakwu ọ bụghị sọsọ n'usekwu ebe a na-esi nri ma na ijegasị ozi ezinụlọ ịsụ akwa ịzacha ụlọ idebe ụlọ ọcha ya ka ofu ofu nwoke asị m ọ na-abụzi na ọlụ na e kele ọlụ eke etu chi si onye e kenyere ụmụ nwaanyị na ha ga-ahapụzi ya ka ndị nwoke lụbazie ya o nwere na ị na-egosi ihe ha na-afịa ya ama nke ọka anya ha dị ama nke ha ka ka ka ata akụ ka ọka eze ha dị a na-agwa gị ihe ya bụ iwe kịta mebe ị mara na i sugoro ụmụ gị ndị nwoke ọhịa dị egwu n'ọdịnihu maka na ebe a na-eje ka tere aka na-achọ ka ịkọwa na na e kele ọrụ eke na ọ ndị nwaanyị ka ọrụ ezinụlọ dị na ọ dịghị ọrụ nwoke gwa m ezigbo ihe mmadụ mụtara amụta n'elu ụwa nyụrụ onye ahụ ahịa o nwere ndị chi na-etere ụwa ude nwoke ọkụnye na-eto na-eto toto mụtasịa gasị ihe ndị a chọkwara nwoke ya amụta mụtanụ ka esi agba mbọ achụ ego ya ọ bata ọgba njụ ma ọ gụba akwụkwọ gụsịa akwụkwọ gụsịa akwụkwọ bido rụba ọrụ ma ọ bụ mebe chụba bụrụ onye oji ego achụ ego o mezie bụrụ mmadụ o nwee ezinụlọ nke ya ọ bụrụ otu akara akara aka ya dị ọ chụba nwaanyị ọ fụ nwaanyị e nyere ebu nke ya nwaanyị bataruo o chee di ya ihu ọ bụrụ nwaanyị a zụrụ ọfụma o nwehọ osi o si eri mperi n'ihe niile ọ ga-ejechicha eje ozi ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ jechaa ọrụ bata ihe niile bụkwa ozi niile nwaanyị ga-eje n'ezinụlọ ọ na-eje ọ ma mmapụ ya obi ọ ma ntamu ntamu mana ọkwa na chi ga-ede ha enye ha ụdị akara aka ahụ ịlụta nwaanyị nwaanyị koromoto a sị sie nri obi amapụ ya akwa ụmụazị ga-adọdọchi ebe niile a na-esi ụta na ụlọ eficha ha eficha aza ha aza gị nwa bụ nwoke ada eje ozi ezinụlọ nna na-amanye etu ndị mmadụ ga-esi na-abata be gị a bata be gị oge ekuku ume

ị na-apịcha mgbe onye ji biri ebu ndị bụ n'ụlọ n'ezinụlọ ihe ị ga-aghọta ihe ọfụma ma ụfọdụ ndị ana otu obodo oyibo na-ewu otu obodo oyibo na-ewu ụfọdụ ndị a na-agbaji mgbe ị nọ n'obodo oyibo ị ga-ata agwa m etu nwunye gị ga-esi bụrụ jakị elu jakị ala o jee chụta maka ebe n'obodo oyibo nwoke na-achụta nwaanyị na-achụta nwoke nwere ike na-alụ all day nwaanyị na-alụ all night ụfọdụ ndị na-adị ozi ahụ ọ na-abụghị ka sọsọ na weekend ka ha ada eje ọrụ Saturday Sunday ha ga-anọ mana from Monday to Friday o nweghị ya ahụ onye ya afụ otu ahụ fọrọ ọ dị etu a e kele ọrụ eke a na-eke ọrụ eke n'obodo oyibo nwoke na-alụ nwaanyị na-alụ ya a na-ekwu okwu nwoke ịmalụ ka e si eme ihe ezinụlọ ọ dị ka ọ bara o nwere ihe ị mụtara amụta dị mma nyụrụ gị ahịa nọdụsịa akọba akọ na ọ sọ nwaanyị ka ọ dịrị o ribido gị ị mara ihe ị ya-eme